ya gazielu onye elu ya gazielu onye ala a sị m egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebene nku gbajisie ya na ọ bụrọ ezigbo ife na ị sị ka i bili ị sị nwanne gị ebine ife omini ife i chere nwanne gị ya bịalụ gị wee na-ekwukwa na-asị ndị Igbo na-afụnụ onwe unu n'anya ịfụnanya amaka anyị anọrọ na sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ m kwatuo ya isiokwu m wee bụrụ mụwa bụ nwa ada ndị Igbo Global ada ndị Igbo German sị ka m burukwa bịa ka m si abịa bikonụ ụmụ Igbo maka nwanne anyị nwoke bụ maazị Nnamdi Kanu onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụ olu m ebe ọbụla i si na-anụ olu m biko ozi a dị mkpa ka anyị niile bụrụ ofu na o tego nwanne anyị nwoke nọ n'ime mkpọrọ e kpechago ikpe e kpechaa sị na o lugo na ọ ga-apụta mana ndị nwe obodo ekwerọ na ọ ga-apụta maka gịnị na anyị abụrọ ofu ndị nke a na-ekwu ndị nke a na-ekwu biko gbakọtanụ ọnụ ka ọ bụrụ n'ofu ndị ọbụla na-fight for freedom rights na anị be anyị e jicha a rapụchago fa mana ọ sọsọ onye nke anyị bụ nwanne anyị bụ ndị fa jụ na fa ama arapụ ọ bụrụ maka gịnị ịfụnanya adịrọ na anị be anyị and ya bụ nwata nwoke e ji na ife ọ na-ebute since e ji ya udo adịrọ na anị be anyị since ọ nọ n'ime mpụ ife dị njọ karịrị anyị enwerọ udo na ọṅụ since e ji ya ezigbote nsogbu dị na anị be anyị nke a bụ iji gosi unu na ojiji e ji ya ọ dịrọ anị Igbo mma ụmụ Igbo ebe ọbụla unu nọ na-anụ olu m ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ na mkpali ebe ọbụla ha nọ ịfụnanya ka m na-ayọ ọ bụgodị na o nwere ebe o mere o meterọ o kwuru o kwuterọ ọ bụrọ ya bụ onye mbụ o nwere ndị o mere o mete unu n'anya na ndị o kwuru mgbe gara aga ife niile o kwu bịakwa na mmezu o nwere ndị bụ mmadụ n'ụwa mana fa bụ mmụọ ụfọdụ ama aghọtasị ife m na-ekwu mana nke anyị ji bụrụ mmadụ anyị adịrọ perfect onye ọbụla na-anụ olu m bụ onye Igbo ma ị bụ nwatakịrị ma ị bụ okenye ndị Igbo ji biri bikonu pụtanụ n'igwe jeelunụ nwanne anyị nwoke ije ka o si n'ime mkpọrọ wee pụta ọ ofu ife m na-ayọ ụmụ Igbo niile jeelunụ ya ije ka o si n'ime pụta bikonụ ife ọ sọkwa ya bụrụ o nwere ndị ga-abụ fa binie n'ije a ya bụ nwata nwoke ga-esi n'ime pụta ma ndị na-ekpe ekpere ma ndị so na ọchịchị be anyị ebe ọbụla nke ị na-eme ma ndị bụ ndị odogwu e nwe na be anyị ife a bụ ife dị ezigbote mkpa ọ nke m ji wee bịa asị m ka onye chie ya zere ya dịkwala onye enu mma ya dịlị onye anị mma bikonụ ụmụ igbo be anyị ofu okwu m na-atụgbọrụ unu bụ na-afụnụ onwe unu n'anya ife niile m na-eme ka ọ wee dị mma ọ bụ ife efe